Hello agus fáilte chuig Na Seansálaithe más maith leat seans a ghlacadh glac iad ar Na Seansálaithe. Is mise Hugh Mac Giolla Chearra agus ní fhaca mé sibh le fada fada an lá agus tá mé bhur missáil tá mé ag caint dar ndóigh leis an lucht

ó thaobh, you know, a bheith ag teacht le chéile is ag caint shite agus, you know, bíonn, bíonn an fix sin de dhíobháil orm achan tseachtain. Is tá attachment issues againne nó or cén, cén t-ainm atá air, commitment issues nó mar sin? Níl mé cinnte. I can't be, it can't be commitment issues tá mé anseo fosta le James Ó Flatharta, James cad é mar atá tú. Yeah, go maith, go maith. Uh, can't complain, mé just théis cluiche a imirt agus ar ais uh,

ASMR a Fhionán ar san eagrán seo. Ooh yeah! James, níl muid ag iarraidh na microphones a phléascadh anois leis an méid raw Connemara energy atá ag teacht amach as an rud sin. Bhí orainn tú like a tharraingt siar, sin an fáth gur thug muid an microphone shite sin duit because sílim gur uncut James, raw, full James tá sé an iomarca le haghaidh cúpla daoine atá ag éisteacht so seans. An sequel go uncut James

um, seo saghas gas because tá muid anois ar eagrán céad is a haon. Mm. So like eagrán 101 like Seansálaithe 101 like cad é na Zoey 101 oh, Zoey 101 you know tá a lán déanta ag an pointe seo anois but ní but like tá sé cineál gas is because bhí obviously bhí cóisir ollmhór againn le haghaidh an chéadú eagrán, bhí am ar dóigh againn bhí muid sa Club Chonradh na Gaeilge, bhí ár cairde ar fad ansin, bhí muid ansin i rith na hoíche, agus anois it's like oh right, ok, right, ar ais go dtí céad, back to regularly scheduled programming. Dé mar, dé mar bhain sibhse sult as an, as an cóisir a bhí againn sa Chlub.
Ó, bhí sé chomh speisialta, mhothaigh mé, is dúirt mé seo nuair a dhúisigh mé an chéad mhaidin eile, go raibh mo chroí just chomh lán, like an méid daoine a tháinig agus a thug tacaíocht dúinn agus nuair atá tú ag déanamh podchraoladh, uaireanta níl a fhios agat cé atá ag éisteacht agus cé atá ar an taobh eile den microphone agus nuair a chonaic muid Is sin an rud is deise faoi na seónna beo, ná na daoine a tháinig isteach, dúirt siad, á, éisteann muid libh achan tseachtain agus is breá linn an podchraoladh agus tá sin just chomh speisialta. Agus bhí ár gcuid cairde uilig ann agus thug Club an Chonradh agus Raidió Rí-Rá tacaíocht iontach dúinn ar an oíche so yeah, bhí am ar dóigh agamsa. Don't know about you. Bhuel, I think go raibh feabhsú ollmhór ag an am a bhí James, ón t-am deireanach a bhí James ag an gConradh, because an t-am deireanach ehm bhí eh bhí slight slip aige, but an t-am seo James cad é mar bhain tú sult as.
Yeah, yeah, d'fhan mé, d'fhan mé ar ehm mo sheasamh ar mo dhá chois go go don oíche ar fad ehm. Agus ní tarlaíonn sin rómhinic. No, no, no. Ach ní raibh mé horizontal ag aon phointe ach an oiread, so we'll say, so you know, pros and cons, pros and cons. That's it. Great success! Yeah! An bhfaca tusa seo, Hugh, ach bhí comhartha ag bun na staighre i gClub an Chonradh agus dúirt sé faoi bheith cúramach ar an staighre agus

Beidh mé cinnte, cinnte dearfa nach dtarlóidh seo do aon duine eile arís go brách. Not all heroes wear capes. Caitheann siad scairf de chuid cairde so againn wrapped thart ar leigheas acu.
Bíonn mustache acu is pionta Guinness. Sin na heroes eile. I mean níor chaill tú an pionta, sin an rud is tábhachtaí. raibh like aon like you know iontas oraibh like were you like raibh surprise ar bith oraibh anois nuair a thosaigh muid an seó like an dóigh a chuaigh sé cos sin like nuair nuair phleanann tú rudaí mar seo I think fós nuair phleanann tú rudaí iad agus like you know tá tú ceiliúradh like céad eagrán de aon rud it's like cén dóigh even fiú gur bhfuair muid ag an bpointe seo but like raibh iontas ar bith oraibh nuair a nuair a a chuaigh muid amach agus bhí like gang istigh fanacht linn and yeah I'd say úsáid like nuair a thosaíonn tú ag eagrú ócáid de shórt, tá sé cosúil le like cóisir ar bith, like bíonn Mhm. imní ort i gcónaí like an bhfuil aon duine actually ag dul tíocht agus an bhfuil aon duine ag dul sásamh a bhaint as an oíche agus rudaí mar sin agus d'fhág go bhfuil dualgas sin ort Mhm. nuair atá tú ag réiteach cóisir go mbainfidh daoine sult as agus sin níl sin ach níos mó brú freisin nuair Tá an triúr againn ar stáitse ag iarraidh daoine ag iarraidh daoine níos mó sult a bhaint as an oíche, mar gheall muid ní amháin go muid ag déanamh an chóisir ach gur muid an cineál like an entertainment freisin so cheap mise go ndeachaigh sé iontach maith, bhí sé go hálainn daoine fheiceáil ann, daoine gáirí faoi na rudaí seafóideacha a dúirt muid agus daoine ag ól is craic acu agus chonaic cheap mé fíor fíor mhaith, bhí an áit bhí an áit plódaithe ag an taobh a bhí muid istigh ann so sin sin álainn le feiceáil like agus míle buíochas arís as gach duine a tháinig amach chun an tacaíocht sin a thabhairt chugainn agus a mbéal a fhliuchadh le chéile.
Ah. Sílim go raibh b'fhéidir brú giota beag breise mar gheall gur seo an chéad eagrán agus bhí sort build up mór ann agus chuir muidne you know béim ar an cóisir element agus bhí muid ar an raidió caint faoi bhí muid really ag brú seo so mhothaigh mise go bhí go raibh muid níos fearr ná riamh bhí muid just compordach bhí flow deas againn tá muid chomh cleachtaithe lena chéile anois go bhfuil sort tá's againn cén dóigh le caitheamh lena chéile is bíonn a fhios againn cad é atá an chéad duine eile ag dul a rá i gcónaí so just mhothaigh mé go raibh an seó beo an-tairbhiúil like gur éirigh go hiontach leis so munar éist duine ar bith leis go fóill tá sé ar fáil cé duine Please yeah. breathnaigh den phodchraoladh má tá sibh ag éisteacht leis cuirfidh muid a cuirfidh muid an an clip beag sa bhfíseán. Sorry, an nuair a dúirt tú an rud faoin raidió ansin, I just, rinne mé cuimhneamh fosta ar an airgead a bhailigh muid don IPC, ISCP, IPC, CCP, IP, an Irish Palestine Solidarity Campaign, sin atá Caithfidh tú sin a mhíniú now Hugh, caithfidh tú an, an So, nuair, no, so, so, nuair, so, so bhí muid ag déanamh agallamh ar an raidió, ar Raidió na Gaeltachta, náisiúnta, raidió náisiúnta na tíre, ar Bladhaire, ceann de na cláracha is mó ar an stáisiún. Bíonn achan duine ag éisteacht, daoine óga, daoine níos sine, ar fud fad na tíre bíonn daoine ag éisteacht le Áine Ní Bhreisleáin and her kooky antics agus cuireadh ceist orainne le teacht ar agallamh agus mé ag iarraidh a mhíniú go raibh muid ag bailiú airgid le haghaidh an IPSC, an Irish Palestine Solidarity Campaign. Ach.

pdf achan uile rud seachas an IPSC. Agus muidne ansin ag rá like you know like le do thoil seol ar aghaidh airgead you know really tabhair tacaíocht don carthanacht seo agus tá na héisteoirí like céard? tabhair airgead don carthanacht ainmhí seo le do thoil. Beidh daoine like cén carthanas? Tá sé like cúigear a ainmniú ansin. Cén ceann a bhfuil muid in ainm is an airgead a thabhairt daofa? Cheap pobal éisteachta Raidió na Gaeltachta go raibh muid ag bailiú an oiread airgid go raibh muid in ann é a thabhairt do thart ar ocht carthanacht difriúil. Ar nós Live Aid, bhí muid ag déanamh feed the world istigh i gClub Chonradh na Gaeilge.
Sin rud eile gur gá dúinn buíochas a ghabháil le daoine faoi ná mar gur éirigh linn €1,000 a bhailiú don IPSC. Woo! So sin de bharr go leor daoine a bhí iontach flaithiúil agus mar gheall go raibh raffle againn ar an oíche so buíochas leis na daoine a thug duaiseanna dúinn don raffle. Bhí cúpla duais galanta istigh ansin agus bhain daoine an-sult as, sílim. Bhí giota beag de comórtasaíocht idir daoine le coinne na nduaiseanna agus an raibh fix ann, but look.

Cé mar a thaitin an ócáid leatsa, Hugh? Mar tusa atá ag cur na ceisteanna iad seo, so ceist chugat, cé mar a thaitin seo leatsa? Is fuath liom é.
Bhí, bhí, yeah, yeah, hate it, hate it, every, every last minute of it. No, bhí, I mean, bhí am, like, bhí am ar dóigh agam, like, whatever, agus bhí an, you know, tá an club chomh special domhsa, mar áit, like, you know, tá sé just áit a bím de thairbhe gach seachtain ag an bpointe seo agus bíonn i gcónaí imeachtaí ar siúl agus you know but bhí sé chomh gas nach ndearna muid duine rud inteacht le chéile go dtí an pointe sin istigh sa club so mhothaíonn sé anois go bhfuil like you know achan uile rud gur mhaith liom a rá go bhfuil déanta agam sa club, you know is féidir liom a rá go bhfuil GaelGáirí déanta agam ansin, is féidir liom a rá go bhfuil like, you know, imeachtaí agus is féidir liom a rá go ndearna muid Na Seansálaithe ansin fosta so so bhí mé chomh sásta anois go bhfuil muid cineál and then just bhí craic ar dóigh againn agus fosta then bhí ehm oíche na Gael Gals an oíche ina dhiaidh sin ehm you know bhí féile beag podchraoltaí ar siúl bhí am ar dóigh agam ansin fosta, cé gur chaith mé like €30 ar Eddie Rockets cause nó cause cuireann siad stad leis an deal agus char inis siad domh agus just chuir mé ceist le haghaidh burger agus chips agus deoch agus bhí siad like ní ní deal é seo níos mó and I was like, "Oh, yeah, sin Ceapaim mar ríomh animated sinú. Bhí mé chomh, James. Bhí mé chomh feargach, bhí mé literally, there was, bhí mé féin, bhí mé baint sult as an craic agus an comhluadar leis an, leis an bheirt atá anois i gceannas ar Club na hAlbam i Conradh na Gaeilge le Oisín agus le Sinéad. Bhí am ar dóigh againn agus chuir mise ceist le haghaidh burger agus chip agus deoch just mar gnáth a dhéanaim aon oíche eile agus bhí sé like yeah ní bheidh deal ar bith ann agus bhí mé like oh yeah beidh sin grand. Bhí sé fiche cúig euro, bhí sé like fiche sé euro le haghaidh an burger agus chip a bhí mé scannalaithe, bhí sé chomh chomh holc. In fairness, bhí tusa i ndiaidh teacht ó ócáid eile chomh maith. Bhí tusa deireanach leor teacht isteach. Oh yeah. So, bhí tusa i ndiaidh lá gnaitheach a bheith agat, bhí tú just ag iarraidh burger beag a bheith agat. Bhí mé, bhí mé i ndiaidh déanamh dráma ar stáitse, bhí mé i ndiaidh gabháil amach leis an cast, bhí mé i ndiaidh, you know, bualadh suas le daoine nach bhfaca mé le fada an lá agus sin, d'you know what, rachaidh mé siar chuig an club, feicfidh mé an gang, beidh am ar dóigh againn agus ansin, Chaith mé níos mó ar an burgar ná chaith mé ar an tacsaí na bhaile. Bhí mé fuming! Bhí mé fuming. Agus tá mé go fóill. Ach seachas an burgar, bhí an oíche go hiontach. Bhí mise ann don phodchraoladh beo agus, bhuel, caithfidh mé a rá, an iarracht a chuir na cailíní isteach san oíche, landáil mé agus just bhí bándearg agus glitter achan áit, bhí milseáin acu do dhaoine, bhí stuff acu le greamú ar aghaidheanna daoine, bhí just oíche ar dóigh acu, bhí sort, bhí Clíodhna mar bean an tí don oíche, bhí just, chuir siad an oiread sin iarracht isteach agus bhí, bhí manglam deas acu, bhí craic ar dóigh, you know, moll mór, moll mór cailíní. ag teacht le chéile, muid mar mná. Níl mé ach ag smaoitiú anois gurb é sin like, you know, like representation maith do na stíleacha difriúla atá ar Raidió Rí-Rá, like tá, you know, tá oíche amháin manglam, cor, you know, buailfidh tú, like bhí like icebreakers acu, you know, bhí, bhí, you know, play, bhí an áit maisithe go maith, whatever, bhí an méid sin stuff ar siúl acu agus an oíche roimhe sin, it was an triúr againn ar stáitse le dhá mic ag just róstáil a chéile ar, os comhair slua. just ag ag cur síos chomh holc ar a chéile just really like going for the jugular like. Bhí sorry bhí aiste iontach agatsa agus thaitin sé le daoine. Oh yeah but sin an rud atá mar fhreagra like go go bhfuil sin an stíl difriúil go bhfuil Mhm. m- you know mise ag caitheamh feckin' meanies GAA jersey um, agus tá spás d'achan uile rud. Ní amháin fhéin gur muide a bhí ag róstáil a chéile ach bhí an slua do muid a róstáil freisin, so bhí sin. Oh yeah, níor sheas siad siar as sin. Bhí cúpla rud le rá ag cairde s'againn cibí. Ní raibh mé ag súil leis sin. Tá mé go fóill ag smaoitiú ar an focal emotional slut. Sin é, tá mé ag smaoitiú go mór ar. Yeah, bhí Cúnla ina heckler den deireadh seachtaine, déarfaidh mé sin. So ag pointe amháin bhí mise ag gabháil buíochas leis an mbeirt agaibhse as a rá, you know, tá tú, príomha, a bheirt agaibh, tá sé chomh, tá sé chomh deas go bhfuil sibh i mo shaol, agus screadann Cúnla, Gay! trasna an tseomra! I was like, oh, tá mé cit mo croí mar sin sin. Agus ansin ghlaoigh sí Slaughter James as Mhm. ghlaoigh Cúnla emotional slut ar Hugh. Yeah.
Yeah.
B'fhéidir go Yeah. sé tuibh.

Tá lad ann, tá rapper in Baile Átha Cliath darb ainm seo, ní cheapaim go bhfuil aige sa ghrán, Finchy an t-ainm air agus tá ait inniu, tá ait agam soir, whatever. So really deas, ceol really mhaith aige fosta, ba cheart daoibh é a streamáil. But bhfuil, tá ag obair le cara liomsa agus bhfuil cinnte muid housemates leis oíche mhaith, whatever. Agus dúirt sé le Finchy, oh you know tá Hugh, Tá mé i mo chónaí le Hugh agus dúirt dúirt Finchi, oh, you know, achan uile am a fheicim é, tá i gcónaí like an méid sin like mná leis, bíonn sé i gcónaí like, like ag caint le mná, whatever. But dúirt Liam, oh, yeah, but like níl sé ag gabháil amach le duine ar bith acu, like, you know, just to, like, tá cairde muid ar lá ar fad, whatever. Agus dúirt your man, bhí like, sin an rud is brónaí dár chuala mé ariamh. Just fucking caite faoin mbus. Go hiomlán faoin mbus. Go huile is go hiomlán faoin mbus. Ach tá go leor de na Besties ina gcailíní chomh maith. Tá, agus is breá liom é sin. Is breá liom, breá liom é sin agus tá, you know, deirtear go minic gurb é mise an token straight i ngach ceann de mo chuid grúpaí cairde fosta. So is breá liom é sin but bhí sé just gas like, you know, go mbeidh sin cineál de anois go bhfuil, go bhfuil teideal eile air which is. emotional slut. Níor chuala mé é riamh agus beimid ag úsáid é anois go minic.
Céad faoin gcéad. Bhí cúpla ceann eile, bhí cúpla masla eile ón slua is dóigh liom. Sílim gur dúirt mo chol ceathair go mbím really gafa le rudaí. Yeah.
go dtí an pointe go bhfuil sé kind of brónach like um luaigh sí na obsessions like a bhí agam mar mar dhéagóir uh Twilight, High School Musical, One Direction, One Direction, Harry Potter um agus cé dúirt bhí duine éigin ag caint faoi obsession éigin atá agam faoi láthair. Tusa!
Faoi Gilmore Girls? No well faoi Friends I mean Oh yeah Friends yeah.
Friends um ag rá gur bhrat dearg a bhí sin.

Bhí orm é a dhéanamh. Tá brón orm. Cé go raibh eagla orm nach mbeidh muid ag labhairt le chéile choíche arís i ndiaidh na rudaí a dúirt muid le chéile, bhí, sílim, gur d'obair sé amach anois agus go bhfuil muid uilig ceart go leor. Anois, so seo an cheist though, so tá muid in ann céad eagrán a dhéanamh? Agus seo anois eagrán 101. Dé tá muid ag gabháil a dhéanamh le eagrán dhá chéad. Seo an rud, do you know? Tá, like, sin, like, faoin am atá, let's see, céad seachtain ó inniu, ón am a tagann seo amach, beidh sin, dhá bhliain again, yeah, mí Eanáir le haghaidh an fiche, fiche sé. Turas Domhanda.
Turas Domhanda!
Yeah, seans, Seansálaithe on tour ar fud.

Sin an fáth go ndeireann siad é. Bheadh sin ga. Do you know what caidé a tharlódh is go go bhfaighidh muidinne post le bheith mar ambasadóirí agus then bheadh siad like alright am le amharc suas, Hugh N agus James ag labhairt le chéile agus agus cloisfidh siad eagrán don episode don podchraoladh seo agus bheadh siad like caithfidh muid fáil réidh le ní féidir ní féidir linn na lads seo a bheith mar ionadaí ar an teanga gan

But cad, caidé tá muid, caidé tá muid ag gabháil a dhéanamh anois nuair go bhfuil sé, go bhfuil sé mainstream arís? Yeah, cos you know, tá muidinne cineál saghas hip underground, you know, um, cad tá muid, caidé tá muid ag gabháil a dhéanamh, like, nuair atá achan uile duine ag labhairt i nGaeilge, you know, tá muidinne ag fáil ar shiúl leis a lán rudaí faoi láthair.
I, tá, smaoineamh agam, b'fhéidir go bhfuil sé, b'fhéidir go bhfuil sé out there anois, but. Oh, go on. Tosóidh muid ag foghlaim Scots Gaelic agus sin Yeah. beidh muid beidh muid Oh. like Gnéasúil. was that like beidh muid níos gnéasúil agus sin like is cineál like evolution go Pokémon muid a bheas ann. So like gabhfaidh muid thríd na Celtic languages uilig agus beidh muid like Breton, uh, yeah Breathnais, uh, céard eile? well tá ar an Isle of Man. Manx,

Ach le haghaidh seo. Sin, raibh ar like fiú amháin, don chultúr ar fad go raibh orthu a bheith like, do you know, níl actually go leor focal againne le cur síos mar a dúirt tú. Caithfimid sin a chinntiú go bhfuil achan uile rud curtha síos againn. Gas. Tá mise sásta é a dhéanamh. Absolutely.

Cos le chéile cad é a bhí ann.
Bhí, go dinnéar, bhí. Lua is a dúirt I was like fuck it tá a fhios agam cad é go díreach atá James le rá. Bhí a fhios agam it was like go raibh mé anonn sin like neural. Tá i gceist agam tá aithne chomh mhaith sin agaibh ar a chéile.
Tá mo shaol chomh brónach go even faigheann apps mé.
Fáil ghosted ó Duolingo, ó Now Duolingo. Fucking ghosted ó Duolingo. Sin nuair a teastaigh go raibh rudaí, sin nuair atá a fhios agat go bhfuil rudaí olc. Bhuel listen, bhuel look, níl apps ar bith agamsa níos mó so so ní féidir liom, ní féidir liom a bheith ag ag relateáil leat. An bheirt agaibh ag glacadh sos sort ó na meáin ar bhealach amháin nó bealach eile? Or dating apps muise sin. Yeah, like you yeah, just... agus ansin tá James ag glacadh sos ó na meáin shóisialta. Yeah.
Sorry, yeah, rinne mé dearmad faoi seo. So listen, just cos tá James ag glacadh sos as, as na meáin shóisialta, ní cheapann, ní chiallaíonn sin go bhfuil sé just go hiomlán ag teacht tríothu níos mó, do you know? He's just, caithfidh siad, you have to have the digits anois ag an pointe seo, seo an difear amháin.

ní raibh a fhios agamsa gur fuair sé réidh leis an app, so bhí mise just ag seoladh like TikToks ag an t-am ar fad whatever. Tá like gang de dhaoine ann a sheolaimse like achan uile rud acu because tá tá for you page an-aisteach agamsa um like ní really seolaim stuff chugaibhse cos ní ní thagann sé suas rómhinic go mbíonn siad go bhfuil like muid inniu caithfimid gcónaí beith rudaí faoi like

Beirt dul ag cliceáilt ar ag troid. Let me tell you now Áine, achan uile am a chuireann sé suas progress pics agus é sa gym, cuirimse teachtaireacht chuige being like maith thú king, fair play. But fuair sé réidh le TikTok ar feadh tamaill agus ansin tháinig sé ar ais agus bhí sé like oh níor dhúirt mé leat gur gur fuair mé réidh leis an app seo agus bhí just like na céadta memes ó like cúpla mí ó shin like fuair sé réidh leis like le haghaidh tamaill fada like so it was like you know memes a bhí like greannmhar like trí mhí ó shin anois atá like níl aon comhthéacs leo ar chor ar bith so bhí sé like just bhí sé cosúil le like ag dul fríd like um you know the time capsule sin a dhéanann tusa you know ar scoil or whatever ó sorry caithfidh mé rud éigin a insint daoibh a bhí chomh scannalach Go on. chomh chomh scannalach it's Oh. like as in like bhí mé ag éirí verbless nuair a tharla seo domsa Oh, no James Níl tú réidh le seo, right? Bhí mise amuigh ag filmeáil ar an Céadaoin agus bhí muid amuigh in Trinity agus bhí muid, bhí muid ag, agus an céad duine a labhair muid leo bhí siad as Dún na nGall agus bhí muid ag déanamh rud i nGaeilge whatever agus dúirt sí oh níl mórán Gaeilge agamsa like you know agus but dúirt sí oh dhéanfaidh mé ar aon nós agus bhí tréan Gaeilge aici agus dúirt cara léithe oh sure bhí an bean sin ar Gaelscoil So chuir mise ceist, bhí mise like, cén scoil i Dún na nGall a bhí tú ann? Agus dúirt sí Coláiste Ailigh. Agus sin an scoil céanna a bhí mise ar. So bhí mise like, bhuel tá's agam anois go bhfuil tú ag insint bréag cos like, bhí mise ar an scoil céanna agus tá's agam cén saghas múinteoirí atá ansin agus like, gan aon dabht bheadh Gaeilge acu agus tú fágtha. Agus dúirt mé cén bliain like, dúirt chuir sí ceist ormsa cén bliain a raibh tú ann? Agus dúirt mise chríochnaigh mise 2016 agus dúirt sise seo dalta i i Coláiste na Tríonóide, dúirt sí ó Chríochnaigh tusa an bliain sular thosaigh mise and like chomh ancient agus chomh sean, like chuaigh mo gruaig ar fad liath, like bhí na laughter lines ar fad ag teacht isteach, bhí sé ar nós like, you know, in. like the quest for the holy grail like in an Indiana Jones scannán or whatever like nuair a ólann sé an stuff and he just turns to dust immediately like sin an rud a tharlaigh domhsa. Aww no I get that, bhí mé istigh i mo shean bhunscoil oíche Dé Céadaoin le taifead a dhéanamh le grúpa a bhain Siansa anuraidh agus bhí na daoine seo uilig ina daltaí atá anois sa mheánscoil go raibh mise ann. deich mbliain ó shin agus chuir, bhí mise i gcomórtas Siansa deich mbliain ó shin agus d'iarr duine de na cailíní orm ó cén grúpa a raibh tusa ann, I was like oh Cnoc na Gaoithe atá an video ar YouTube agus dúirt sí oh yeah chonaic mé an ceann sin. Níor aithin sí mé ón fhíseán, dúirt sí nár amharc mé cosúil le mar. Bhí mé. You've aged up.
17 san fhíseán. How old am I? Cé chomh sean is a amharcaim anois nach n-aithníonn siad mé ó bhí mé 17.
Bhí Áine ag bookáil an botox ansin nuair a bhí sí ar an bhealach abhaile. Chuaigh mise isteach i mo shean-mheánscoil an lá cheana agus

Is deacair ár gcuid aghaidheanna galánta a fheiceáil ansin chomh maith ar Spotify. Cibé áit atá tú ag iarraidh. Nó is féidir leat just, you know, muid a leanstan ar na meáin shóisialta agus just cineál de lovingly stare ag an triúr orainn aon am is maith leat, cos, you know, ní stopfaidh mise tú. Má tá tú ag iarraidh Áine a thabhairt do na meáin shóisialta, más maith leat Áine a stalkáil, seo seoladh s'aici, it's 50.